Ah, masana abwino achewa nonse komanso ngakhale omvera poyamba monga masiku awiri apitawa munaona kuti pa intaneti panali zochitika zingapo kuti panali interview imene Joab Chakhaza eh, anandifunsa mafunso okhudzana ndi mmene mtundu wathu ah, chimene uli pakali pano komanso tsogolo lake eh, ndi lotani so ndinapita kumeneko di uh, kulankhula zambiri zokhudza uh, history ya achewa eh, kuti ndizoona kuti history ya achewa anthu anayipindapinda pofuna kukwaniritsa zokhumba za munthu mmodzi ndiye panali zinthu zambiri zimene zinachitika kumenekoko ndiye kudabwa kuti eh, anzathu aku CHEFO apita kumene kukaletsa si khoti limene linaletsa yayi koma ndi iwowo amene anapita kumuuza Joab Chakhaza kuti asapange announce uh, program imene yokhudzana ndi uh, cruise 5 imene inenera kuuluka dzana uh, pa sunday komanso ngakhale Monday dzulo mawu anga kwa achewa nonse kwa ine ndichitenga ngati chipambano chifukwa eh, cruise 5 imene izibwera imene ibwereyo ikhala ndi mphamvu kwambiri chifukwa anthu samadziwa bwinobwino kuti uh, a Sosola anali pa cruise 5 so panopa ndiye kuti khala ngati tsopano ndiye andipatsa ma followers ochuluka amene afuna adziwe choona chake ndidziwitse mtundu wathu wa chichewa kunena kuti titha kukangana koma sitipeza china chilichonse uh, cholowa koposa kukhala pansi ndi kukambirana ine ndinene pano moona mtima kunena kuti sindikuopa CHEFO sindikuopa kagulu kena kalikonse ka anthu kamene kangakhale pena pake ndikumapangana kuti ayi mwina Sosola timugwetsa motere motere anzanga amene tikuchita nawo movement komanso ngakhale gulu lina lilonse limene ah, lokuzandiza ah, chewa yeniyeni amene amafunira dziko lathu zabwino ndinanena kuti ah, ndisanayambe zimenezi ndinayamba ndakonzeka ndiye sindingapange zinthu osakonzeka yayi kutero kuti ndakonzeka kuthupi komanso ndi muzu- mu- ndi muuzimu momwe ndiye munthu amene azikhala mwina ndi maganizo ne kuti atipanga attack a Sosola ndapulumuka ngozi mwina zoposa uh, uh, uh, 7 kuchoka mu 2024 kufika 2026 palibe chilichonse chimene chingakhudze moyo wanga mkati mwanga mwa moyo wanga muli wiring imene iwo sangayikhudze yayi so um, ndichenjeze pano kuti mafumu uh, bwerani musapusitsidwe mwadyeredwa ndalama kwa nthawi yayitali m'dziko muno ndi kagulu ka anthu kamene kamakasiya ndalama ku zambia popanda zifukwa zenizeni zimene akukasiya ndalamazo ndipo ndalamazo akazitenga amagawana mnjiramo eh? zimene ah, ndalama zija zikutengedwa kwa munthu osauka kwambiri amene ali mdziko muno amene amamva ululu wakulima um, nthawi yakwana yakuti achewa tikhale pamodzi ngati mtundu komanso uh, bungwe lina lililonse munomo lokhudzana ndi zachichewa tero kwine ndisamve kuti bungwe linake likutolera ndalama m'makukamu kumene kuti likupititsa ku zambia zimenezo zatha ndipo zakhalanso bwino kuti iwowa apanga chiganizo chakuti amakaletsa ku zodiac ndiyenso ndiwauze kunena kuti function iliyonse sapanga chifukwa inenso ndiziika chiletso every function imene iwo af- afuna apange ndikangomva ndiye kuti azingowuzana mkanyumbamo kuti tikapanga zakuti zakuti koma once akangopanga announce ndiye kuti ndiyika chiletso ku court chifukwa iwowo sangapose gulu limene lili mdziko muno uh, lochuluka kwambiri ndinenetsenso pano kunena kuti um, chefo atsatire iwo akadakadandaula ku khoti apite ku khoti akatsate procedure chifukwa loya wanga chichosa anapanga 14 days imene ananena kukapereka defensive alephera kupanga zimenezozo eh, inatha 4 months now ndiye iwo eh, ntchito isakhale yokaika chiletso ku khoti malo moti iwo alongosole chimene anakaikira chile- chiletso ku khotiko ndiye palibe nthawi yonena kuti azinkanda ndiye ine nditati ndipite ku ma media houses eh, amene ali mdziko munomo iwo sangakwanitse kuti eh, every eh, media house, house ina iliyonse kuti ayi, apa pasapite apa pasapite nanga pano ndikulankhula pano iwo alipo nanga andiletsa nanga upeze chinthu chikuulukabe ndiye nkhani imeneyo yasiyana ndi zimene zimachitika makedzana pakali panopa tiyeni titsatire zinthu zimene zingathandize mtundu wathu wachichewa ndikutsimikizireni programu zathu zimene tili nazo choyamba tikufunitsa kumtenga mchewa amene ali kumudzi kuja amene wavutika zaka zochuluka kuti iye uja moyo wake usinthe posatengera anthu andale koma iyeyo ngati mchewa amene ali mdziko munomo nthawi yake yakwana yakuti ah, mchewa wa kumudzi aone kuwala awala bwanji nkhani ndi yonena kuti paja tikubweretsa tili ndi bungwe limene lija la eh, eh, cdhl limene tifuna tikhale ndi factory yathu ya fertilizer ah, komanso tikhale ndi university yathu yathu eh, eh, komanso tifunitsitsa kuti mchewa pamene akamakhala mmoyo mwake wa tsiku ndi tsiku tiziyika ndalama zathu tikhale ndi banki yathu yathu ya ife achewa azikayika kumeneko ndapeza kuti maujeni ti- tina- ti- timuchongola mnzanje kaya kangongole pa mtengo wovomerezeka komanso tikufunitsitsa kuti ana amene akulephera sukulu uh, m'midzimu koma ndi anzeru amene ajawo uh, cdhl iziyatha kumalipirira fizi ndikukhala ndi achewa ophunzira kutsogolo chifukwa pakali panopa mmene zinthu zilili Sitingadikire munthu ochokera ku Zambia kuti adzauze achewa kuno ku Malawi kuti sukulu ndi yabwino. Ine ndili konkuno ndiye ndikuwuzani kuti sukulu ndi yabwino. Komanso ndikufuna kuthetseratu zinthu zimene zakhala zikuzunguza anthu makamaka milandu imene ili m'makhoti. Ndilengezenso pano kunena kuti achewa si nkhani zonse zimene tingathamangire ku khoti, pali nkhani zongokambirana ngati mtundu. So bungwe ili la chefo ili kwa nthawi yayitali zedi lakhala likungopusitsa anthu, kumadyera anthu m'midzimu, e, kuti yayi mlandu utere mlandu utere mpaka kufika panopa nkhani zathu zikadali mchipwirikiti mmidzimu

pamenepo pali pemphero la nsembe timvetsere zimene zikuchitika pamenepo ndi ansembe ndi mwini wake Makewana Oye warise ini mwayi wathu agogo achingana kutsogolera ndithu kumalawi kuno komanso anamwali ochokera kwa senior chief kaomba kuti alandire anamwali